3, 2, 1, 0 Beo! Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuaíochta as Meiriceá. Inniu Déardaoin an t-aonú lá fichead mí Eanáir dhá mhíle is a sé déag. Brón orm, ní bheidh mórán, bhuel, deirim seo i gcónaí agus ansin caithim leathuair a chloig ag léamh na nuaíochta, ach go bhfios dom níl mé réitithe go maith leathuair a chloig a chaitheamh ag léamh na nuaíochta inniu, ach cá bhfios, feicfidh muid. Ó, bhuel, sé mórphictiúr clúdaigh an New York Times inniu ná na taisceadáin briste i gceann de na hardscoileanna in Detroit agus mar a léiríonn droch-chaoi na dtaisceadán eh. an dreo an eh. lobhadh atá ar siúl i mórcheantar Detroit. Tá tá sé ina ghéarchéim, ní in áit amháin ach i dhá chathair, Flint agus Detroit. Agus áiteanna eile nach iad, déarfainn freisin. Tá staid na scoileanna poiblí in Detroit tubaisteach, duibheagánach faoi seo. Agus tá droch-chaoi na scoileanna ag bagairt dá réir sin ar théarnamh na cathrach. Ar thaobh eile an scéil in Michigan, tuairiscítear faoi chlamhsáin, faoi chasaoidí a bhí ag tíocht as Flint, Michigan go polaiteoirí agus reachtóirí an stáit. Agus cé go raibh. na fadhbanna uisce in Flint ag dul i ndonas, lean na hoifigigh stáit ag déanamh a bheag

Em, sé, níl an t-am agam dul níos faide isteach sa scéal ach a rá gur bocht an scéal é go mbeadh oifigigh an stáit ag caitheamh go tarcaisniúil le pobal Flint, go cinnte mar atá siad bocht agus gur daoine den chine gorm iad den chuid is mó. Em, scéal beag ó thaobh spás leathanaigh de, sé, ach tá sé ar an leathanach tosaigh agus os cionn an fhillte agus baineann sé leis an Taliban atá ní déarfaidh mé ar ais ar a seanléim ach go cinnte ar ais i bhfórsa san Afganastáin agus sa Phacastáin agus tuairiscítear gur gur ionsaigh an Taliban

Tugann an New York Times le fios, go cliste agus i gceart, sílim, gurb iad ionsaithe ar oideachas na hainghníomh aitheantais. don Taliban. Is féidir iad a aithint as an fuath atá acu d'oideachas, go háirithe d'oideachas do chailíní. Scéal. Bhuel, an féidir linn caint faoi scéalta a théann thar idirnáisiúnta? Scéal idirnáisiúnta é sin ach tá scéal domhanda ar chlúdach an New York Times freisin, scéal faoin aeráid. Tugann an scéal seo le fios go bhfuil eolaithe ag tuairisciú gurbh é 2015 an bhliain ba theo riamh ar domhan agus ní.

Tá an córas ag téamh suas, níl aon dabht faoi anois, tá sé ag téamh gan staonadh, go neamhthrócaireach, agus tá roinnt daoine fós amuigh ansin nach gcreideann gurb í an chine daonna Is cúis leis an athrú aeráide seo. Bhuaigh 2014 an tagarmharc do uasmhéid na teochta go dtí seo. Tá muid, tá tagarmharc nua againn arís. Sna Stáit Aontaithe fiú, ba é 2015 an dara bhliain ba theo ariamh ar thaifead, agus ceann de na iarmhairtí den den staid aimsire seo ná go bhfuil go bhfuil sé ina dhíle thuas thíos.

i ndeireadh an tsaoil. Tá 'fhios ag an saol ar ndóigh gur caitheadh Pluto amach as club na bplainéad tamall ó shin, ach dar le roinnt eolaithe tá rud mór amuigh ar imeall ár ngrianchórais, a shásódh an sainmhíniú do phlainéad. An fhadhb leis seo ná nach bhfuil 'fhios acu cá bhfuil an plainéad seo go fóill. Tá na figiúirí ag na réalteolaithe seo ach tá siad ag rá go mbeadh sé roimh am. athraíocha a dhéanamh ar léarscáil an ghrianchórais arís. Nua-Eabhrac, bíonn scéal Nua-Eabhrac acu i gcónaí ar chlúdach an New York Times, ní nach ionadh. Tá Nua-Eabhrac, nó ar a laghad póilíní agus údaráis Nua-Eabhrac, ag caitheamh bord nua. Go dtí seo, bhí na húdaráis an-dian ar mhionchoireanna mar mún a dhéanamh sa tsráid nó ag ól alcóil go poiblí. Ach tá cathair Nua-Eabhrac ag beartú a. Dearcadh nua ar na mionchoireanna seo, na cionta, na cionta beaga seo, ag maolú an freagra a thugann siad ar na choireanna seo. Sé sin, tá siad ag iarraidh na cásanna seo a stiúradh ón chóras dlí poiblí. agus déileáil leo níos, níos, níos moille, is dócha. Agus mar chuid den cur chuige nua seo, tá Roinn na Póilíneachta i Nua-Eabhrac

Ní maith liom é. Níl mé ag iarraidh an focal sin a úsáid ach bruíonach, bruíonaigh, ní maith liom é, nó, nó na bruíonaigh ach cibé, níl siad ag iarraidh bheith chomh dian ar na ar na cionta seo agus a bhí siad. Now, scéalta beaga an lae. Tá cnámharlaigh tagtha chun solais sa Chéinia ar iarsmaí iad de chath éigin a tharla 10,000 bliain ó shin inar inar rinneadh sléacht ar ghrúpa daoine agus léiríonn an fionnachtain seo gur mó is dóichí go raibh cogaíocht ann fiú roimh thalmhaíocht. Fáilte romhat go dtí an cine daonna. An Iaráic. Tá ISIS, an Stát Ioslamach, ag leanacht ar aghaidh. Is cosúil le déanaí gur scrios siad seanmhainistir Críostaí. san Iaráic, ceann de na suíomhanna Críostaí is sine san Iaráic, nó ba shine, níl sé ann níos mó. Rand Paul.

Ba cheart dó a bheith ag díriú a chuid airde ar an toghchán atá le teacht freisin. Bhuel, b'fhéidir é. Fear lán fuinnimh é, b'fhéidir go bhfuil nach bhfuil sé thar a acmhainn rás déach a rith. Maith thú Rand Paul más féidir leat é a dhéanamh. Stocannaí. Nach tráthúil an scéal seo mar tá mé ag déanamh taighde ar stocannaí faoi láthair. Thit

agus go bhfuil an chuid is measa den titim thart, b'fhéidir. Na hOscars, tá an domhan mór ag caint faoi seo. Chuala mé díospóireacht faoi seo ar Raidió na Gaeltachta inniu. Tá an tAcadamh ag déanamh machnaimh ar conas córas na nduaiseanna a leathnú amach chun.

Chun an cáineadh sin a sheachaint atá siad tar éis a fháil i mbliana, go háirithe ó aisteoirí den chine daonna. Tá Tá na haisteoirí seo ag cáineadh an Acadaimh, faoi easpa ilghnéitheachta, ilghnéitheacht a mhac. Is dócha gur, ó tá Béarla agus Gaeilge dearmadta agam anois, is dea-leagan é an focal ilghnéitheacht ar an bhfocal ilchiníoch, Tá muintir na cine, caithfidh mé seo a sheiceáil. Tá mé i gcónaí den tuairim go bhfuil cine baininscneach, ach tá guth bheag taobh thiar de mo chloigeann ag rá go bhfuil sé firinscneach, agus tá, an cine daonna, an cine gorm, an cine daonna. Cá raibh mé? Tá muintir an chine ghoirm ag tabhairt amach faoin easpa ilghnéitheacht agus ag cáineadh an Acadaimh, agus braitheann an tAcadamh, Acadamh bocht gonta dá réir. Staten Island, an cúigiú borough. Níl mórán talamh feirme fágtha i Staten Island, ach tá cóilíneacht feirme, sin téarma nua dom, atá iarghúlta go maith ar Staten Island agus tréigthe amach is amach agus tá sé díolta le forbróir anois chun tithíocht a fhorbairt do dhaoine aosta agus spás oscailte a chruthú don phobal. Sea, creidfidh mé é nuair a fheiceas mé é. Tá mise ag ceapadh go bhfeicfidh muid árasáin agus níos mó árasáin. Ó, my dad, an gcloiseann tú sin? Sin clog na hollscoile. Ag fógairt deich a chlog tráthnóna. Ilghnéitheacht arís? Níl ach seisear cóitseálaí san NFL ar mionlaigh iad, agus táthar an scéal seo sa chuid spóirt de nuachtán Rannóg? Rannóg, b'fhéidir, de nuachtán ag tabhairt le fios gur uimhir stolptha, stolptha, é seo. Níor ardaigh sé, níor ísligh sé le tamall fada agus go bhfuil sé in am tabhairt faoin easpa ilghnéitheachta san NFL. Ilghnéitheacht, ilghnéitheacht, ilghnéitheacht. Agus séard is cúis leis an easpa seo, dar leis an scéal, ná nach bhfuil áit ár bhféidir cóitseálaithe teacht as, sé sin níl na leaschóitseálaithe ina mionlaigh ach oiread, mar sin cé as a dtiocfadh na cóitseálaithe mionlaigh, dá réir. B'fhéidir gur chaith mé an leathuair an chloig i ndeireadh an tsaoil, feicfidh muid, ach cibé, sin é mo chuidse don lá inniu, Déardaoin an t-aonú lá fichead de mhí Eanáir, dhá mhíle is a sé déag. Tá, beidh sé ina stoirm sneachta anseo amárach agus. Bhuel, sin a deir na húdaráis aimsire, agus mar sin, guím rath oraibh go léir, agus tá súil agam nach sa sneachta. Mar sin, go dtí an chéad uair eile, beannacht Dé oraibh go léir.